An lajɛbaw an bɛ foli ni tanu ni barikada ni waleɲuman dɔn an b'a kurakuraya k'a lase aw ma aw minnu bɛ jamana kɔnɔ wali aw bɛ jamana kɔfɛ ni aw ka danaya bɛ nin page kofɔlenw kan page minnu ka wulikajɔ tɛ foyi ye ka nkalon ni tiɲɛ nin k'u tɛntɛn k'u bɔ ɲɔgɔn na ka tiɲɛ nin k'a da kɛnɛ kan nkalon nin k'a bila ji jukɔrɔ ka bɔgɔ tɛntɛn a sanfɛ o kadara kɔnɔna na bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ min ni an k'a ma ko dɔnni kɛnɛ dɔnni kɛnɛ min ni a bɛ kuma dɔnnikɛlaw fɛ dɔnnikɛla minnu ye dɔnni kalan ka dɔnni dɔn ka maa mako siratigɛw k'o ɲini k'o dɔn ani o dɔ bɛna baro kɛ bi belebele don an bɛ don min n'i ko bi mali jamana kan maa caman bɛ yen minnu bɛ jamana kɔnɔ wali u bɛ jamana kɔfɛ u ka danaya belebeleba bɛ an karamɔgɔ kan n'o de ye abubakari kuresi dɔw k'a ma ko lilafi kuresi ɔ a yɛrɛ de b'a dɔn mɔ in kɔrɔ ye min ye lilafi kuresi an b'a dɔn kuranɛ suran don nka a bɛ fɛn min kɛ ni ala sɔnna an n'a da bɛna don o la o tɛmɛnlen kɔfɛ dolo karamɔgɔ don mali jamana kan an bɛ don min n'i ko bi maa min n'a bɛ dolo fɔ a bɛ min fɔ kow la i b'a sɔrɔ o cogo don an n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna baro kɛ média damadɔ kan bi kabala média fo ka taa se média a ma ninnu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ni ja ye jama bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na ni danaya ani wasa ye an b'a fɔ karamɔgɔ ka foli di jama ma an ka don kɛnɛ kɔnɔ karamɔgɔ salamu aleykum ee wa aleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatu n b'a fɔ bada awuzubilahi mina shaitan rajim bisimilahi rahmani rahim wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin muhammed bun abdullah alayhi salatu wa salam Ni ne ye kuma la sɔn hɛrɛma ye ɛɛ sinsin kɔfɛ ni ala subhanahu wa taala tɔgɔ barikama ye ala min ye ko daminɛ ani ala min bɛ ko laban sɛgɛrɛ ma fɔ ka ala min sigi coup d'état jɔrɛ tɛ ala min na ala min b'a ka masaya la dayimuni kayimuni bɛɛ bɛ sa ala de kelen de bɛ to n'an bɔra yen an bɛ sɔli a ka naziru basiru kan seyidul kaliki seyidul basari tihamiyu kuresiyu Hasimiyu zamuzamiyu madaniyu mukutari an bɛ sɔli a kan hali beti u bonya barika b'a la surutu sirifu ala bɛ diɲɛ to sirifu kama i y'a faamuya a bɛ ko kɛ sirifu kama a bɛ ko to sirifu kama n'o ye dangaden min tɔɔrɔ k'i taa t'o fɔ yɔrɔ wɛrɛ la ala tilennen don a ka baaraw la ɲininkali min ka di i ye i y'a faamuya mm. ne yɛrɛ dogolenya tɔgɔ mm. ala dogolenya tɔgɔ bɛ yen mm. yɔrɔ diɲɛ bɛɛ bɛnn'a kan ko ala tɔgɔ ye bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ye karamɔgɔ kulu b'a la o y'an ka bɛnkan de o tɛ tiɲɛ ye eh. ala dogolenya tɔgɔ bɛ miliyari bɔ a tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn dɔ bɛ yen o ye tɔgɔ ba kelen a tɛ bɛɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnnen a kɛrɛnkɛrɛnnen o ye ba kelen o b'a dama na ala tɔgɔ bɛ yen n'i y'a fɔ sisan sisan sisan sisan kun fayakun kɔnɔna don a bɛ minɛ lahara ko tɛ ne de tɔgɔ ye ko n'an kɔrɔbɔ diɲɛ bɛɛ mali bɛɛ telefɔni bila dirɛti la n'i ye su tɔɔrɔ ala ka danga b'i kan mali kɔnɔ mali kɔ kan ni ne tɛ karamɔgɔ dɔ k'a bila a kɛnɛ kan i bɛ to a ji la lahara ko tɛ kɛnɛ kan jalaki kɛ ayi lahara ko t'o ye baasi tɛ ni karamɔgɔ i ye taara karamɔgɔ fɛ yen mm. n'a y'i ɲininka ko ale nakun ye min ye i ka dulɔki kɔkun i ka taa tɛ pu tɛrɛ kalama karamɔgɔ k'i ɲininka i nakun a t'a dɔn o ye fɛn dɔnbaliya ye ngin ma mm. maa kɛmɛ o maa kɛmɛ n mm. m'a fɔ n bɛ se ka bɛɛ mago dilan dɛ mɛ maa bi wɔɔrɔ k'a fɔ alihamudulilayi maa tan o maa tan na maa wɔɔrɔ mago ka dilan maa naani tɛ se ka foyi tɔgɔ tiɲɛ k'i ma siga t'a la nka ka mɔgɔw ka wari minɛ k'a kari bɔ a dingɛ kɔnɔ mm. k'i kɔnɔbara munumɛna n'a ye mm. ka bazɛnba in don mm. ka kɔlɔsiba don i kan na jalamugu t'a ye bazɛn t'a ye mago dilan de y'a ye nka kiliyan dɔw fana ye bɛɛ tɛ o ma ko faamu eh. olu mana taa etaziw ye ka mɔbiliw ye dɔrɔn a tila o de bɛ maa mago dilan wa hali ni e mago bɛ morikɛ la mun kama hali n'a bɛ si ɲɛgɛn kɔnɔ e mago b'i mago de la mɔgɔ ka wari bɔ kun ye i dusu ka suma de mɛ e bɛ ka wari bɔ wa i mago tɛ ka dilan o bɛ ko dilan wa donc o tɛ ko ne de tɔgɔ ye ko nankɔrɔbɔ professeur abubakari kuresi ne yɛrɛ m'a fɔ ma n ye dolo karamɔgɔ ye mɔgɔw de y'a fɔ est ce que y'a faamuya liilafi kuresi kuranɛ de jiginna anw ka so a ma jigin tarawele la a ma jigin kulubali la a jiginna anw de ka so kira bɔra kuresiw de la ala k'an bɛɛ saba ala k'an ɲɛ kana maloya kana siran n'i ye ne ye i ye hɛrɛ ye dangaden ɲɛ tɛ da n kan ala ma sɔn maa mago ɲɛbali ɲɛ tɛ da n kan cɛ o cɛ n'i donna yan n'i ɲɛ dara ne kan i ka siri bi tigɛ i ka juguyaw tiɲɛna alhamdulilayi an farala o ma o kan a fɔ an ala k'a kɛ ten a kɛra ten ala ye dugawu minɛ kuresi baasi t'a la an bɛna baro kɛ bi i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛna kuma dolo kan mm. dolo ye mun ye adamaden yɛrɛ ka dolo bɛ dɔn cogo di k'a fɔ karisa ka ko bɛ tan mm-hmm. bɔn dolo ti dɔwɛrɛ ye dolo mɔgɔw b'a fɔ ko garijɛgɛ mm. bunaadamaden mm-hmm. diɲɛnatigɛ maaninfin dolo de bɛ bɛɛ la dolo bɛ ne yɛrɛ la dolo bɛ e la dolo bɛ dulayi la a bɛ seyida la a bɛ ndɔma la i y'a faamuya n'o dolo n'o ɲɛna e ka ko bɛɛ bɛ ɲɛ n'o dolo tiɲɛna i ka ko bɛɛ bɛ buloki i bolola nafolo tɛ sigi i bolola nafolo tɛ yɛrɛkɛ n'i ye ko min daminɛ très généralement a daminɛ ka di mais a laban man di laban t'a la laban t'a la wa n'i ni mɔgɔ jɛra ko kan fana a b'i janfa a b'i tarayi wa e yɛrɛ bɛ ɲɛ mɔgɔ min ma o bɛ tila ka kɛ e yɛrɛ jugu ye donc e bɛ to e bɛ to ayiwa hakili kelen tɛ k'i la est ce que kuma faamuya donc o de ye souci bɛ mɔgɔw kan ala y'a de n ci ka na ka na dɔnni bɔ k'a da kɛnɛ kan o de la n ko na n kɔrɔbɔ ne tɛ se ka kɔrɔbɔ f'i ka sa n'i ma ala dan ye i tɛna n dan ye sabu dun ala n y'o fɔ ala ye ala i ma mɔgɔ min ka mago da ɲɛ ne kama ala hali ni silamɛ don ala kulukɔlɔ ba kɛmɛ don n'a kɛ ala nka n'i ye maa min ka mago da ɲɛ ne kama hali ni kafiri musiriku don firawuna don ala y'a bila ka na ala y'o dugawu jaabi point barre kuma t'o kɔfɛ ne cɛ dolo n'a ɲɛna ko bɛɛ bɛ ɲɛ ni dolo tiɲɛna ko bɛɛ bɛ tiɲɛ maaninfin dolo tiɲɛni man ɲi o de ye garijɛgɛ ye e m'a ye kuma dɔ la i m'a ye i b'a ye dɔw bɛ to k'a fɔ e ko karisa dolo manalen don wa dɔ wɛrɛ tɛ dɛ kabakolo dolo ye ngota ko ye o tɛ wa ayi o ye kabakolo masirinan de ye est-ce que y'a faamuya o tɛ dolo ye n'i y'a ta o fɛ i ye sanfɛla de lajɛ dolo n'a ɲɛna sisan danbelecɛ i b'a sɔrɔ ne ne ko e ma na miliyɔn kelen d'i ma n b'a d'i ma mais ni dolo tiɲɛna a bɛɛ bɛ kɛ fuwara ne fu ye min bɛ fɔ a tɛ kɛ c'est-à-dire i bɛ don ko o ko la a daminɛ ka di a laban man di i ka magasin falen bɛ bitigi la sanni tɛ k'a kɔnɔ kɔnɔnafili bɛ ɲini k'i fa kunnasiri hakili kelen ti k'i la jigilamisɛnyaw ni dunwasaw dolo de nɔgɔlen don o sirilen de k'i ka nasi mu o sirilen de k'i ka ko yiri la i to yen hali n'i bɛ kotoko e y'a faamuya n b'i mago dilan ka n to yan dolo kɔnɔ i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ faransi diɲɛ fan bɛɛ faransi jumɛn ka dɔgɔra maa min bɛ kotoko jɔn de ye kotoko yɔrɔ dɔn t'o la yɛrɛ aa maa t'o yɔrɔ dɔn hali n'i kɛra dugukolo ta ta sara a la i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ dɔrɔn point barre mɛ n den n b'a dolo dilan ala bɛ sɔn a ma lahara ko t'o ye jinɛ tɔgɔ tɛ cent euros b'a kɔ ko cent mille bɛ n bolo n ko cent mille tɛ vingt mille de bɛ n bolo kuresi o tuma an b'a kan bi n y'a faamu wala n'ala sɔnna donc o dute tɛ yen a bɛ ɲɛ a ti ɲɛ o t'a la o tɛ dɔnni na kuma ayi o ti dɔnni kuma ye sa ni dɔnni ko kɛra o ye ten dɔrɔn o ye o ye mun na- nafa kun ye mun ye ha sunguruba kɔni ni ni kamalenba kɔni jira ka soli ka sari min kɔni i ni cɛ ɲɛnama ma si ca siga t'a la o jɛlen ah, don ala k'an bɛɛ sababu ala k'a ɲɛ ahɔ baasi t'a la kana dute an bɛ to dolo kɔnɔ i n'a fɔ an mako b'a la cogo min wa ni mɔgɔ min ka dolo ɲɛna i ka nafolo ko bɛ kɛ cogo n'i ka dolo ɲɛna i ka ko bɛɛ bɛ ɲɛ sani k'a fɔ i bɛ taa nafolo baara yɛrɛ kɛ maa ye dolo tiɲɛlen don aa e dolo nɔgɔlen don e y'a faamuya ni dolo nɔgɔla dɔrɔn de ka di siri siri bɛna dolo minɛ n'i ye muso ɲuman ye n'i k'i b'o fɛ e y'a faamuya siri b'a fɔ n y'o san siri de ye fantanya wolo ale de ye kamanagan wolo ale de ye kɔnɔgan wolo e ye kuma faamuya a bɛɛ de bɛ dolo bolo buna adamaden kɔntɛri ye dolo de ye ni dolo ɲɛna i ka ko bɛɛ bɛ ɲɛ ni dolo tiɲɛna blocage bɛ don i ka ko bɛɛ la e bɛ dolo ko ya ɛ dolo ko man go o ye miniti damadɔ ko de ye sa e b'a ko cogo di e sa dolo bɛ k'o dɔrɔn i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ dɔrɔn a banna e yɛrɛ tɔgɔ n'i ba tɔgɔ ne mago bɛ nin na mago t'i fa tɔgɔ la fa tɔgɔ t'a la dɛ i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ mɛ he kɔrɔ yɔrɔ kelen bɛ an k'o fɔ fɔlɔ a fɔ fɔlɔ bani ne bɛ dolo lajɛ kɔndisiyɔnw de la mali kɔnɔ yan o piri b'a dama na kɔkanna mɔgɔw tulo bɛ n kan na mhm. olu fana ta piri b'a danna mhm. ni maa min appel direct mhm. jama ka ca parce que maa bɛ ne wele mali kɔnɔ mali kɔkan a bɛ maa ba yirikaw de bɔ ni mɔgɔ mago bɛ ne na i bɛ na n ka wasabu kɔnɔ ka vokali ci k'i tɔgɔ di k'i ba tɔgɔ di dolo bɛ lajɛ condition min na mali kɔnɔ o piri b'a danna mali kɔkan mɔgɔw fana ta piri b'a danna mɛ n'i ye n wele appel direct la i b'i si bɛɛ kɛ i y'a faamuya fo ka taa mɛlɛkɛlimawuti jigin i tɛ n sɔrɔ Don ko don wasabu kɔnɔ i ka vokali ci n ma i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ mɛ ka piri f'i ye n'i ma dolo lajɛ wari sara n da kɛ bɛɛ bɛ bɔ i ka dɔn gɛlɛn n' mamu sara ko la dɛ ko la a bɛɛ foli filɛ k'a bɛɛ bara yɛrɛ kɛ a karisa ne min nana' jɔ ko pyeyita pyetɛ n n e y'a faamuya n t'i jaabi wala dolo lajɛ condition b'a dama na mali kɔnɔ yan kɔkanna mɔgɔw fana ta piri b'a dan dan tɛ dan tɛ ayi n bɛ an bɛ eh, tu- surtout tungaranke ninnu Awɔ. minnu bɛ ka sa ji kɔfɛ dɔw bɛ tunga fɛ yen u tɛ baara la dɔw bɛ mɛrimɛri la papiye tɛ dɔw bolo Ayi. o dɛlɛ bɛɛ b'an bolo yan est-ce qu'i y'a faamuya wala ka papiye ko baara kɛ i ye k'a dɛlɛ d'i ma ala barika ni ala kira barika la i dolo kɔnɔ ne tɛ nasi ci i ma est-ce qu'i y'a faamuya n tɛ sɛbɛn d'i ma i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ dɔrɔn don vokali kɔnɔ i ka wasabu kɔnɔ i ka vokali ci n ma dɔrɔn e k'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ di ne mago b'o dɔrɔn de la ne bɛ n doya k'e mago dilan u tulo bɛ n kan na o minnu y'a kɛnɛ u tulo bɛ n kan na ni tiɲɛ don ni nkalon don dɔ ka n telefɔni kɛ n y'o de fɔ ni kɔɲɔmuso ko n cɛ ka ɲi sufɛ dugu mana jɛ cɛdenw b'i ye musodenw b'i ye donc anw ye kuresilakaw de ye ala ye bonya min d'an kan ka danaya d'an kan ko sugu dɔ bɛ anw di so ma ala ni sirifuw barika siga t'a la i y'a faamuya n'ala sɔnna sirifika ka foli bi yan n'ala sɔnna sirifika y'i ka foli minɛ kuresi an bɛ to doloko de kɔnɔ mhm. ka d'a kan baro ye fɛn dɔ ye nafa b'a la mhm. ni mɔgɔw mago bɛ fɛn na f'a ka ɲɛɲini a ɲɛɲini tuma mhm. a ka ɲɛfɔ a ɲɛfɔ tuma i kɛlen kɔ ka nin bɛɛ lajɛlen fɔ an ye mɔgɔw kɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'i ye dolo karamɔgɔ ye ɔ yalima kabako jumɛn b'i bolo teliya teliya la ni mɔgɔ min kɔnɔna yɛrɛ ganna dɔrɔn a k'a fɔ kuresi n bɛ tɛmɛ fɛ dɔrɔn nin bɛ ɲɛnabɔ dolo bɛ se k'o kɛ mɔgɔ ka sɔrɔ ala tɔgɔ ko tɛ dolo bɛ se k'o kɛ ɛ maaninfin ka n y'o de fɛ yen o soubassement yɛrɛ de ye dolo ye ni dolo de ɲɛna ko bɛɛ bɛ ɲɛ ni dolo tiɲɛna dɔrɔn ko bɛɛ bɛ tiɲɛ bɛɛ bɛ nɔɔni awɔ est-ce que kuma faamuya ɛɛ maa caman bɛ yen i b'a sɔrɔ bulokasi b'a ka ko la juguya b'a la siri b'a la dabaliw b'a la dolo b'a jira nin ye siri ye nin ye dabali ye jɔni y'a dabali kuma bɛ yen maa jɔn de bɛ maa dabali jɔn de bɛ juguya kɛ maa na danbɛlɛ e bɛ dakar ne bɛ mali la yan e tɛ ne dɔn ne t'e dɔn ne b'e juguya cogo di bɔn juguya a tarawele a safurula i y'a faamuya donc o juguya dolo b'a fɔ juguya bɛ bɔ yɔrɔ saba de la i faso i ba so i ka baarakɛyɔrɔ ani i dɔnbaa olu de b'i juguya n'o tɛ ne t'e dɔn maa min t'e dɔn b'e juguya mun kama i y'a faamuya bɔn an ka jugu o de ma juguya min kɛra i ma san ba kɛmɛ san mugan dolo ka jugu o de ma i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ dɔrɔn i ka dolo lajɛ wari sara siga t'a la n b'i dolo ko k'a jɛ mɛ dolo fana bɛ ko n'a lajɛra ni dolo y'a jira k'a ka kan ka ko ou bien siri de b'a la juguya de b'a la blocage de b'a la munna i ka nafolo tɛ sigi mun i bolo nafolo la bɛ yɛrɛkɛ mun i bɛ kow daminɛ très généralement a daminɛ ka di a laban ma di musoko b'o la wariko b'o la ko wɛrɛ b'o la voilà i y'a bɛɛ fɔ ɲɔgɔn bon a bɛɛ de bɛ dolo la donc ni dolo in lajɛla à temps réel dolo de bɛna yira nin de ye nin se karisa ma a bɛnkɛden de y'a dabali wa a baara ɲɔgɔn don wa fasokɔnɔ mɔgɔw don wa bɔsokɔnɔ mɔgɔw don wa dolo de bɛn'o de yira ɔ o bɛ poroteje cogo di o bɛ ko cogo di k'a sɔrɔ e ma safinɛ dolo bɛ ko i n'a fɔ eh, dolo ko man go sa tɛ ko gɛlɛn ye o i b'a dɔn de Est-ce i y'a faamuya? Mɛ taa ko kan. Wala. i b'a dɔn de i b'i safinɛ kɛ ka ayiwa fini ko cogo min k'o jɛ maaninfin fana dolo bɛ ko k'a jɛ k'a kɛ limiyɛri ye min tɛ kabakolo dolo in ye dɛ parce que u mana wuli u b'a fɔ ko n'i wolodon ma dɔn dɔrɔn k'i ka dugawu tɛ minɛ nin tɛ ɛ la ni lagalagatɔya kuma de ye sa lagalagatɔya kuma ye nin maa dama min wolola n'o fa yɛrɛ t'a wolosɛbɛn dɔn wolosɛbɛn t'o la o filɛ miliyariw kɔnɔ ka ca ka ca aw bɛ t'u fa de dɛ ko n'i wolola ka bɛn ni firawuna ni musa ka don ye ce sont des histoires c'est un publicité ayiwa c'est pas vrai ani de ko tɛ ka ko kɛ ka dɛrɛ d'i ma est-ce i y'a faamuya ah. k'a kana t'a la i bɛ nin kuma in na dɛ ayiwa an bɛ nankɔrɔbɔ de don ne de tɔgɔ ye nankɔrɔbɔ wala n'i k'i dan tɛ ko la i bɛ ale yɛrɛ dan tɛ ko la dan bɛ ko la ayi i dan tɛ i ye ko caman kɛ ko la ala k'a ɲɛ est-ce i y'a faamuya i dan tɛ ko la koyi i dan bɛ ko ni dɔ la nka ko bɛɛ tɛ awɔ n dan bɛ jigila misɛn minɛ ɲɛ b'o la koyi baasi t'a la fali tɛ wolo jama na o ye tiɲɛ ye n'an fɛrɛla n'a tɔ ɲɛf'i ɲɛna baasi foyi t'a la kɛnɛ b'i bolo eh, o tumana karamɔgɔ n'an bɔr'o la an b'i dolo to yen an b'an tɛntɛn ka jigin sabu n'an k'an bɛ kuma dolo kan an bɛ si yan e welela dolo karamɔgɔ siga t'a la kun min na anw t'o dɔn mɛ an selen yan an y'a faamu k'a fɔ i ye min ye an bɛ b'o la an bɛna se eh, fɛn min ma o de ye dɔnni nafoloko kuma a can bɛ bi dɔw ko tiɲɛ don dɔw ko nkalon don dɔw dalen don a la dɔw dalen t'a la nafolo baara tiɲɛ bɛ i bolo wa nafolo baara tiɲɛ bɛ yen nka o ni dolo ko tɛ sixième o tɛ sira kelen ye n'i ko ko ka nafolo yɛrɛ baara kɛ n'o moyen b'i bolo problème t'a la est ce que i kuma faamuya an ka nafolo baara tɛ taa misi jɛ kelen minɛ est ce que y'a faamuya taa sɛ jɛnin kelen minɛ ka na est ce que i kuma faamuya o nafolo baara sugu tɛ nafolo baara n'an y'a lajɛ i dolo la n'o y'a sɔrɔ a bɛ yen dolo b'a yira dolo yɛrɛ b'a yira nin dɔw ta tɛ nafolo baara ma siri de b'a la est ce que kuma faamuya o baara condition b'a dana nka n b'o baara kɛ ni warahanaya tɔgɔ ye dɛ ala tɔgɔ ko t'o la yan dɛ an ka tiɲɛ fɔ dɛ setanɛ tɔgɔ ko don dɛ nka kudamu minnu don wuli cogo t'a la ɔ nka n'i ko an ka taa numanfɛ sira fana fɛ taa ka na t'a la aha numanya jumɛn numanya o yɔrɔ min ye olu man ɲi olu ma ɲi a y'a faamuya alahuma ya jini ta diyatu ya jini ta fululi ya jini janeba sa ta alahuma y'a tɔ tasa tasa ma y'a ta kasa kasa ka mu y'a mori tulo b'a la umuru kesu desu desu wala olu ye numanfɛ siraw de ye ha fa bushini ba bushini ya jahala tesi biru mati bintu iblisa an dɛmɛna nin ko la ninnu da nafaw ye mɛ maa mago bɛ dilan k'a sɔrɔ nin tɛ a bɛ faamuya n y'a faamu kojugu i y'a mɛn maa mago bɛ dilan k'a sɔrɔ ninnu tɛ n ye nin jira dɔrɔn k'a kun kɔri moriw ye dɔrɔn k'a dɔn kolojan ninnu a y'an d'olu kan est ce y'a faamuya an bɛ nin kɛ ala yɛrɛ dugulenya tɔgɔw la a wuruhaniya tɔgɔw la jibirila tɔgɔw b'o la mɛlɛkɛ tɔgɔw b'o la kun faya kun kɛnɛ ka weleli kɛ direct la n b'i to yen k'i ka ko f'i ɲɛna sisan sisan ala ko de wa nɛgɛjuru sira an b'a di ni dɔnnibaa y'i ɲininka i na kun ye min ye t'i mago la ee an bɛ nɛgɛjuru dayɛlɛ jamana kɔfɛ minnu b'a fɛ ka don ka kuresi sɔrɔ sisan o de zéro zéro deux cent vingt trois soixante n bɛ maa saba ta fɔlɔ komi saba voilà dolo y'o de demande ne tɛ baara kɛ n kunfɛ baasi t'a la maa saba ayiwa maa saba preuve bɛ jira sisan k'i t'i sigiyɔrɔ la baasi t'a la zéro zéro deux cent vingt trois soixante dix neuf 16 64 30 an bɛ segin a kan 00 223 79 16 64 30 o don ni min y'a gosi jamana kɔfɛ i ka laɲini ye min ye a jaabi bɛ d'i ma sisan sa kabala sanfɛ fo ka taa se meja a ma o tɛmɛnen kɔ kuresi sɔni an ka maaw sɔrɔ ka don kɛnɛ kɔnɔna na i kɛlen kɔ ka nin ɲɛfɔ an ye o b'an bila ka walawalali dɔ fɛnɛ ɲini nin yɔrɔ kɔnɔna na a bɛ kɛ ne y'o fɛ yen e ko ko nafolo ko ani musoko a dalu fila a kɛlen bɛ ka maaw sɛgɛn bi dɛ musoko ta in bɛ di musoko baara ne yɛrɛ fɛ est ce y'a faamuya o baara ka nɔgɔn ne bolo ni fɛn bɛɛ ye nafolo ko baara ni musoko baara ka nɔgɔn ne bolo ni fɛn bɛɛ ye n'a se b'i ye dɛ ne tɛ maa musalaka la dɛ k'a fɔ ko i bɛna wari piripara dagabɔ nara warini ninnu a mɔrɔtɔtɔtɔw ka baara ni wɔrikɔ mori ne t'o baara kɛ dɛ i bɛ giriman d'u ma n bi jɛlɛ d'i ma hali ni muso bɛ koto ko ese a kana da koto ko ma a ka kɛ fo dugukolo ta t'a sara la i y'a faamuya u b'a ɲu kana n'a ye jɛlɛ b'a la fana jɛlɛ ti baara o baara la nɛgɛjuru dɔ donna an b'o tigi lamɛn problème ɛɛ a bila o barrière fɛn na dɛ ahan

ko jigilamisɛnya bɛ e yɛrɛ la ko eh, eh, a tɔgɔ di kɔnɔnafili b'i yɛrɛ k'i yɛrɛ kunnasirilen don k'i bolola nafolo tɛ sigi k'i bolola nafolo bi yɛrɛkɛ k'i ka depanse ka ca sɔrɔ ma n'i ye ko min daminɛ ko a ti laban an bɛ don min na ko bi fana k'i yɛrɛ vraiment ko kunnasiri b'i kan tiɲɛ don wa ou bien nkalon don i ɲɛ tɛ ne na ne ɲɛ t'i la i bɛ jamana jumɛn na i bɛ ameriki kana sutura dɛ ayiwa baasi t'a la n'i ye n sutura ala ka danga b'i kan dɛ i tɛ ne dɔn ne t'i dɔn i y'a faamuya ko promesse bi eh, promesse bi ta i ye layidu bi ta a ti bɔ a sira kan a ko an bɛ yɔrɔ min na k'i yɛrɛ dalen tɛ ko la parce que k'i ye wari caman bɔ i mago ma dilan i y'a faamuya wa ayiwa d'accord donc ko baarako parce que ni bi diyara sini bi gɛlɛya tiɲɛ don wa ou bien nkalon don allo ayiwa tiɲɛ don wa an bɛ direct la a kana bɛn ayiwa d'accord an a ka ɲi. bɛ an bɛ dan yan fɔlɔ maa wɛrɛ b'an nɔfɛ an bɛ hakɛto ɲini Ahɔ. kɔfɛmaw fɛ Eh, walasa u bɛ se ka don cogo min halisa 00 223 message ci WhatsApp kɔnɔ, 79 16 64 30 Côte d'Ivoire mɔgɔ caman bɛ k'an wele yɔrɔ janw fɛ Sika t'a la. ni min donna sa i ka dolo filɛ kana pitɛrɛ fɔ dɔrɔn i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ dɔrɔn n'an ye maa min sɔrɔ n'ala sɔnna ta don n'ala sɔnna n'ala ka jɛ maa saba de talen don an fɛ n'ala sɔnna wala inshallah an balimakɛ ale ta ɲɛna ale ta an bɛ taa ni baro ye mɔgɔw caman tun bɛ ligne na bɛɛ pereselen don awɔ n'ala sɔnna saba sɔnna an ka maa wɛrɛ ta n'ala sɔnna ale ta o ɲɛnabɔ cogo di ayi a ta ɲɛnabɔ cogo wɛrɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a ɲɛna bandigi t'a tulo la ale ma vokali kɛ sisan wa n'a ye vokali kɛ mais problème t'a la n bi don n'a ka dolo ka kan ka ko cogo min na problème foyi t'a la an b'a labɛn maa dɔ bɛ an kɔfɛ nin bɛ sɔn ka kɛ mali jamana kan bisimila problème t'a la salamu aleykum alo i tɔgɔ n'i jamu mankan ka ca i kɛrɛfɛ alo i bɛ dɔ bɔ mansini mankan na alo wayi e tɔgɔ n'i jamu Seku tarawele seku tarawele i ba tɔgɔ ayiwa seku tarawele mun jigilamisɛnya bi e la bi a ko ko ko i ka sɔrɔ ka dɔgɔ bi tiɲɛ don wa k'i ka sɔrɔ ka dɔgɔ k'i bolola nafolo tɛ sigi k'i ka depanse ka ca sɔrɔ ma ko i tun bɛ musoko dɔ la ko a ma ɲɛ a kɛra wa ubiyɛn a ma kɛ ahɔn bɔn mi dan ye fɔlɔ ta wasabu kan segu segu ta wasabu kan an bɛ maa laban ta maa saba de layidu bɛ yen nɔ zoro zoro 223 79 16 64 30 dɔ wɛrɛ donna a ma ale ale maa laban ye kɛ maa laban ye jamana jan don bisimila ɔ i tɔgɔ n'i jamu alo i tɔgɔ ni jamu adama sanogo i mabɔ mansin na n tɔma aa adama sanogo a ko an bɛ yɔrɔ min na bi k'i yɛrɛ kɔnɔna fililen don k'i kunna sirilen don bi i ba tɔgɔ ayiwa k'i mabɔ mansin na dɔɔni ko bɔ bɔ yɛrɛ tulo kɔrɔ sa i kulo b'a la wa k'i yɛrɛ kɔnɔna fililen don bi i kunna sirilen don bi quoi i ka sɔrɔ ka dɔgɔ nin waati in na i y'a faamuya a ko i ni bi ko dɔw kan poromosiw bi ta i ye layiduw bi ta a ko tɛ ka bɔ a sira kan ko i yɛrɛ ye wari di mɔgɔ caman ma ko mɛ jusqu'à présent i ma foyi comprendre i ka kow la k'i ka sogo ye jila sogo ye ani muso ani masakɛbaw i bɛ sogo la ɲɛmɔgɔbaw k'i bɛ sogo de la tuma dɔw k'i ka sogo daminɛ i b'a faamu mɛ tuma dɔw i t'a laban faamuya

a fo ka taa wasabu kɔnɔ ka vocal ci an bɛ segin a kan a bɛ tɛkisi sanfɛ n'o ye kabala sanfɛ fo ka taa se meja a sanfɛ i mana taa yen dɔrɔn zoro zoro deux cent vingt-trois soixante-dix-neuf seize soixante-quatre trente n'i y'o gosi dɔrɔn i ni kuresi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ b'i ka vocal degun min b'a kan n'ala ka diɲɛ ye a y'a jira k'a fɔ ko ale tɔgɔ de nankɔrɔbɔ o kosɔn an bɛ na mɔgɔw mago b'i la pour que an ka teliya i tun ye kuma dɔ fɔ a bɛ mɔgɔw hakili la dɔw ko ko n'i b'a fɛ ka dɔnnibaa kɔrɔbɔ ko i b'a kɔrɔbɔ ni nafolo ko baara ni muso ko baara ne de ko ɲɔgɔnna nkalon de batara nkalon ye o tɛ tiɲɛ ye sa cogo di a f'i k'a ɲɛfɔ an ye an k'a faamu cogo jumɛn na i bɛna dɔrɔn i bɛ muso tɔgɔ di k'i tɔgɔ di dɔrɔn taa ka na t'a la ne bɛ ala barika la ni min b'i kun n'a b'i kunna ne b'a délai d'i ma lahara ko t'a la n y'a kɛ minnu ye u kulo bɛ n kan na n'i ye n sutura ala ka danga b'i kan mali kɔnɔ mali kɔ kan bilahi u b'o de kuma fɔ sungurubaw dorogɛriw ni maa lankolon ni maa barikabalenw ko n'i b'a fɛ ka mori kɔrɔbɔ ko musoko baara nafoloko baaraw tɛ ne ye dɛ ne de ko maliyɛn bɛɛ kulo bɛ n kan na mali kɔnɔ mali kɔ kan n'i ye musoko baara délai bɛ ne fɛ yan n'i y'a wari sara problème t'a la ɲɔ bɛ ɲɔbuguni ta ka b'a la dɛ jakuma ka ɲinɛmina tɔnɔ bɛ jakuma de kan pour que e ka déplacer ka na yan daji de y'i na essence de ma k'a la a n ko page in na wari de bɛ sara a la ɔ o tuma na donc o la an bɛ ɲɔ musaka ko la cogo di ni giriman b'i kunna wari di i bɛ i n'i ka muso siga t'a la n b'a baara kɛ k'a d'i ma ni ala ka diɲɛ ye est ce que y'a faamuya n'an bɛnna ka problème foyi t'a la i y'a faamuya i bɛ muso sɔrɔ nafolo baara i y'a faamuya ala tɔgɔ jɛman sira kan dɛ c'est à dire tɔgɔ an y'olu bila n ye dɔnnifiye numan fɛ sira kan wala olu baaraw ma ye halahala yesu ni hamu yasilasi ninnu an t'olu kan i y'a faamuya ka ala wele k'a telefɔni est ce y'a faamuya i t'ala jɛ fiyewu a t'i bila répondeur kan est ce que kuma faamuya yani an ni fɛn o fɛn nana yan mm. ala y'a jira ko ala ye aw bɛɛ don dara ka ban alihamudulilayi ala ka kɛ ten est ce que kuma faamuya siga t'a la ne yɛrɛ yelen ye hɛrɛ ye n ye madi bɛɛ de fɛ est ce que a fɔ dula yɛrɛ filɛ nin ye yan i y'a faamuya ne ka aw dɔn a sababu bɔra dula in la sababu ko i kana to d'a ma i kana ji d'a ma kana ɲin'a kɔ mm. i y'a faamuya dula in dan bɛ ala la n dan b'a la suala bayaya n'a dɔgɔnin taison m'u ka foli kɛ hasidiw tɛ mm-hmm. est ce que a faamuya mm-hmm. Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ne mɔkɛ don ne bɛnna ye Tamani de ye a tulo bɛ n kan na i y'a faamuya i y'a faamuya n b'a n'a ka denbaya fo ka Ansaru cɛ n'a muso bɛɛ fo est ce que i ye kuma faamuya u ye sirifikɛ kɔrɔta ka dɔgɔtɔrɔso jɔ a ye o ye danaya de ye n b'o de fɔ moriw ye a ye danaya ɲini fɔlɔ n'i ye danaya sɔrɔ i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ Hayidara ye kalo tile tan ni naani su de ye est ce que i ye kuma faamuya. n'o bɔra yen suala bayaya bi don kan a jara mori min ye a ka bɛn ma n'a ma n'a bɛn n'i ma o don n'a ma bɛn ma ne kuresi dan bɛ yan est a ma a ka mutaki muti se ka ne minɛ yan est ce y'a faamuya n'a cira ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa duuru nareji jukɔrɔji la n'i ye n kɔ fili la i bɛ fɛɛrɛ minɛ janɛmɛ dara Resi. Mori mina mori. Baasi t'a la an bɛ taa butigi kɔnɔna na. Ka kɔrɔbɔ. Musaka ko. Mɔgɔ dɔw ka butigi b'u bolo a ti marisi cogoya foyi tɛ yen. Ee dolo nɔgɔlen don sa. dolo nɔgɔlen ne y'o de f'e ye tarawele maninfin dolo de y'i ka ko bɛɛ ɲɛnamaya kɔnɔna na kɔnkuru ko ti ɲɛnabɔ i ka papiye ko ti ɲɛnabɔ blocage b'i ka kow la juguya b'a la siri b'a la dɔwɛrɛ tɛ dɛ dolo ka baara don ni dolo ɲɛna i ka ko bɛɛ bi ɲɛ ni dolo ɲɛna ese i bi kun cɛw la walima i ka tɛmɛ cɛw kan mais ni dolo ma ɲɛ dun minnu kɛ bɛ kɛ i ka bitigi fa santé toujours ça va pas woyi wayi a na n fɛ yan a diɲɛ laban karamɔgɔ kɛ bi yan ala ka kuresi lafi kuresi kuranɛ de jiginna anw ka so n tɛ tile fila mɔri ye n tɛ luwaze ra ɛ mɔri dɔw yɛrɛ bɛ jabala kelen t'u la n'u tɛ lafiyabugu u bɛ sikɔrɔ de e si y'a faamuya anw t'o mɔri ye dɛ ka bazɛnbaw don dulɔkiba ka kɔlɔsiba don i kan na kɔlɔsi de bɛ ma o de don bazɛn ti maa mago dilan mobili ti maa mago dilan kuma tɛ se ka bila wale nɔ na f'i k'a saba kan e si y'a faamuya kuma tɛ se ka bila dɔnni nɔ na e y'a faamuya dɔnnibaa caman bɛ yen haramu de kɛmɛ k'u kɔnɔ fa mm. ha mm. e yɛrɛ ye haramu dun ala bɛ e ka dugawu minɛ ala k'i ka dugawu minɛ hasha wa kala ha i ye mɔgɔ maa ka dɔrɔmɛ minɛ lahara i b'a fɔnɔ ja ala yɛrɛ t'o dɔw bila ka lahara kɔnɔ dɔw hakɛ bɛ bɔ yan wa mali kɔnɔ mali kɔkan bɛɛ kulo bɛ n kan na ala ka kuresi kan don i lafi kuresi kan don n'i ye baara kɛ cɛ min ye maa min ye n'i ye zu sɔrɔ ala ka danga b'i kan

ne bɛ se min na n bɛ kuma o kan n ti se min na n ti kuma o kan o de la ne yɛrɛ tɔgɔ ye ko nankɔrɔbɔ sisan adamaden dalen tɛ ko la u tulo tigɛ mɛ mɔriw y'u tulo tigɛ u n'u tulo kunkuruni mana se ne ma yan ɔ ne bɛ sɔrɔ ka dɔ fara u tulo tɔ kan k'a tɔ janya e b'a sama ɔhɔ ne b'a sama k'a janya ayiwa n'o tɛ maanifin dalen tɛ ko la waati tɔ man ca ko kunna siri ahan n'ala sɔnna waati tɔ man ca sanni an ka taa waati banni nɔfɛ n'ala sɔnna a ka kan fɛn dɔ bɛ yen nɔ an kana bɔ dunun kɔrɔ ni ka an kɔnɔ fɔ n'ala sɔnna hakili la ni n ma fili jamana kɔfɛ maa caman ye jigiya da i kan ka dannaya da i kan n'ala sɔnna ko u wasara i bɛ se k'o jate damadɔ fɔ an ye n'ala sɔnna o maa min b'an bolo ya bi alihamudulilayi maa kɛmɛ saba ani maa tan ni wolonwula est ce que y'a faamuya dɔw bɛ itali halisa sisan dɔ dɔ bɛ angilɛtɛri i y'a faamuya a ko a katikati ɲɔgɔnna tɛ mɔriden bolo mais a ka direct n t'a dɔn n'a donna direct la ah, ese kuma a ka fɛnw bi yan vocal bi a ka fɛnw bɛɛ bi yan mhm. i y'a faamuya a ko a ɲɔgɔnna tɛ mɔriden bolo ale ka papiye ko kun gɛlɛyara tiɲɛ na fo ka taa fɔ mhm. n ye baara k'ale ye parce que ne ka délai ye n ye délai min d'a ma kalo saba ni tile tan mais yan'o cɛ ale y'a sɔrɔ tile kɔnɔntɔn kɔnɔna na ah, wa tungaranke bɛɛ kulo bɛ n kan na n bɛ dugawu k'u ye mhm. olu minnu siranna fantanya ka boli ka taa mhm. parce que bolo n'u ma taa a tɛ sɔrɔ nka an bɛ dugawu k'u ye mhm. caman bɛ mɛrimɛri la siyɔrɔ kelen tɛ dɔw bolo dɔw bɛ ko daminɛ a laban bɔn ni papiye t'i bolo garanti t'i kan quoi est ce que y'a faamuya yenko ni yenko ah, kelen tɛ quoi bɔn ala ka kuresi kan don i lafi kuresi kan don est ce que i kuma faamuya kuranɛ jiginna anw de ka so yɛrɛfo tɛ dɛ bɛɛ ɲɛ tɛ da ne kan vraiment ni dangaden maa barikabalenw bɛɛ ɲɛ tɛ da n kan Anw y'i ye dɛ. n'o tɛ a caman bɛ tilen wuru ka na yan Alahu nka ne ye ka gɛlɛ parce que ni ne donna so kɔnɔ ne bɔli ka gɛlɛ aw yeli de y'a to n bɔra ni dula ye yeli n'o tɛ n'o tɛ ne tɛ bɔ Alahu. ala k'a hakili ɲuman Ya d'a ma Rabbi, ya Rabbi. ala k'an n'aw dɛmɛ Amin, ala k'a amin. n'aw sutura Ya Rabbi, ya Rabbi. ɔ ko tɔ bɛɛ tɛ se ka fɔ N'Ala sɔnna, Ɔ, n'ala don nataw la, an sɔnna bɛ baro hakilimaw kura yɛrɛ kɛ. b'a faamu don nataw la Awɔ. an bɛna a kɛrɛnkɛrɛn Baro kura. o ye kelen ye an bɛna don na fana tasirifuw ka baki ko in bɛ yen ese y'a faamuya nka an bɛna o don de dilan kama sirifuw ka baki n'i y'a don i tɛgɛ la i ka faantanya banna a bɛ yen a ba i y'a faamuya an bɛna kuma o kan n'an bɔr'o la o kɔfɛ iza wagati sɛbɛnden ɔ a bɛ n terikɛ dɔ bolo yan i y'a faamuya ɔ nka komi ne tun y'a fɔ a ye n k'a yɛrɛ ka kuma kan a tɔgɔ ye yiko ye komi hasidi y'a fɔra ko mori de y'a ka fɛn ta o t'anw kɔni da la ne kɔni m'a ta sitanɛ ka doni duuru ko mori de y'a san ɔ o bɛɛ tɛ dɛsɛbaatɔya ye siga t'a la ah, n'o tɛ a b'e kun a bɛnnen ko mɔɔ hasidiya bɛ yen a tɛ yen nin nɔ ah, a tɛ mori mana kɛ hasidi ye barika bannen i ta tiɲɛna diɲɛ balawu fɔlɔ de ye hasidiya ye diɲɛ kojugu fɔlɔ de ye hasidiya ye hasidiya mana e dusukun na mago bɛ sa siga t'a la ala k'an kisi a ma hasidiya ma ɲi dɛ ya rabi ya rabi hasidiya man ɲi e y'a faamuya mɛ i bɛ dɔ hasidiya o bɛ dɔ fara o ka ko ka taa i ma y'a banni a kɛ mɛ kalo tile tan naani su ye mɔkɛ don i y'a faamuya juguya bɛ dɔ fara ale ka ko ka taa ese ye kuma faamuya dɔn ko la o tuma na hasidiya ala kira ko aleyi salatu wa salamu ko ni silamɛ kɛra hasidi ye ko hasidiya de bɛ silamɛ ka ɲuman dun k'a ban i n'a fɔ tasuma bɛ lɔgɔ jeni cogo min na k'a ban dɔnnibaaw tulo b'a la hasidiya man ɲi ala k'an kisi a ma ala ko kuranɛ kɔnɔ ina laha ya amuru bili adili walisan sadaka lahu lazim dɔnnibaaw tulo b'a la n ye aw yamaruya ni ɲumanya ani tilennenya ani laadiriya ani hinɛ ɲɔgɔnya ɔ mɛ n'an ko an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na dun fo ka ɲɔgɔn ta tiɲɛ ka bila ɲɔgɔn pɔsi kɔnɔ an bɛ seli la an bɛ nina ta o bɛ ɲɛ cogo jumɛn na ah? est ce que a si dɔnna o de y'a to sirifikɛ y'a fɔ tiɲɛ dun don dɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ ina sɔlata taniha anili fashayi wali munkari seli de mɔgɔ bɔ wale jugu la

olu ka sira sira siraw la k'a baro kɛrɛnkɛrɛn n'ala sɔnna fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'ala sɔnna bi ta tun ye foroba baro ye n'ala sɔnna don nataw la n'ala sɔnna an y'i ta fan dɔn an y'i kuntilenna dɔn siga t'a la jaabi ɲuman fɛ o b'an bolo don nataw la aw minnu mako b'a la diɲɛ waati wɛrɛw la a bɛ se ka vocal ci an ma sa 00 223 79 16 64 30 n bɛ segin a kan 00 223 79 16 64 30 walima 75 69 23 50 n'i ye nin numéro fɛn o fɛn gosi i ni Abubakari Kuresi bɛ kuma whatsapp la ka ni Ala sɔnna i taa whatsapp kan sa an n'a bɛ kuma an b'a fɔ Fa Jawara ye ko baaraw ɲɛna hakɛto b'a kan sɔli ala Muhamadu